dị na Sogo Hotel okay what of eh, that your daughter in law nke onye onye Vietnam ọ ji abịa ee ndị ọcha afa Eh, Uh-uh. ị ma na sekuru ụlọ ekwele mmadụ ọ ga okay ya na ha bịajaghị abịajago Oh. abịajago but o nwechara ndị abịa bọchị ọbụla ahụ ha wo

na ọsa kwesịrị n'oge nyere m- nye m aka hụrụ ya dịka ụsa mụ na azọrọ jio nọ na ị ma na ewuru m ọgwụ soore owure ekpere soore mgbe m na ama mee na gwọrọ m ọgwụ onye amala gwọtaghị ihe onye amala onye amala gasịkwa amala ọba onye amala ọga- am- am- amala gasị na ude m bụnụ bụ onye gwọnụ gị ọgwụ ee ma na papa kazilofa dịrịzgbe mụrụ ma ma a na-enweta ego mgbọm ya mụ na mama kazi nyanwa bụ ezi ọrụ ji ya ameji agwọ ọgwụ ma a na-eje n'ekpere Okay. ihe na-agwọ ọnụ m ọgwụ bụ m kpotere okete mbe kpotere onye ama m na ọ bụ nke ya na nwunye na-eri Mm, sị m na ọ bụ mgbe ọgwụ kara ya gwa ọgwụ ekwughịte ihe na-efu ọgwụ arịghị te isi ọwa Weta- kpọlite gbọ mmego ga bọsị gba nkwụ nwaanyị bụ yiri m ha a- ameche m na ọbọ na ya sị m na ọbọ na ema na ọya na-achọtarị m amụta nwa ọdọ mụta nwa ebo mụta kaz mgbe mba si na ọdụ m kenye mmejekwukwere m onye eke egboro anyị egbo na-asụ amala Ah, ya bụ ijekwure ha egbere ịwata bụ mie nchin ị gasịrị ya gịrị m na-eti n'ihe ya alụsị na ọgụ Gịnị etiri m eziokwu si na ọgwọnụ m ọgwụ m ọgwụ arịghọrọ nọ na aka ede m ọgwụ agwọnụ m Hụ. ma ọjọọ ọzọ Ah, Mhm, na nkụ nkụ kwe ha ha nụfa n'ime ụlọ ga-abụ mkparị ya gịrị m na-agwa nna agwa ọgwụ na ee na-agwa ọgwụ agwọrọ ọgwụ na ọgwụ enwe ihe ọ na-ara ndị na-ara dịja o nwere ede na-arụ nọ na ị na-agwagbu dị ene na ọhọ ma ọ bụrụ ndị be anyị ọ bụ gị bawole gị ya ọ bụ na-ene nwe ihe o mere gị n'ọnụ n'onwe ma ọ na ọ bụ nwe enye ndofe ebe ọ chọrọ ụlọ ala n'oge bụ onye ga-eti mụ bụ eje eji adụswara adụswara achọdịghị m ọta afọ mgbe m n'odo abịa leguten n'odo ga ama mgbe ọfụ n'ihe na ishinm ike bụ ọ bịara na m emeze kwere odo nọ na-ebudo ebudo na mba odo amụtana m ee, ee, nkechi ọhụ tụrụ imeji ọfọba gbaite bodo

ee afọkwara ya ya na eke charisma dị bụ sharp avuke alright 90.5 Enugu Zim FM anyị nọ na ya Eh, today anyị chọrọ ka anyị kwue ihe gbasara Enugu steeti gọọmenti and eh, ndị Enugu steeti na-achị you know Eh, o nwere some things anyị na-eme nke ndị bu n'Enugu anyị ga-ekwesịghị ime o nwere sometimes ọ na-abụ mmadụ bịa abịa nara gị ego a ga-ekwesịghị ịna gị o nwere nke a na-akpọ ESWAMA o nwee ndị a na-akpọ mm, eh, ndị ensa nwee ndị a na-akpọ business premises ihe ha liile dịcha n'iche n'iche so sometimes na n- ndị nwere ndị na-abụ fake ha bịa they will come to harass you ka nara gị ego dee gị fake eh, receipt so and eh, ndị Enugu steeti gọọmenti na-eme ka a marị kọ ye shi dịrị ndị maka i kwume gọvanọ sị gị na ọ bụrụ na ndị ya na-achị adịghị happy ọ bụrụ na ha na-ata ahụhụ ma na ya anaghị achịdo ọfụma so he has tried to reduce tariff as much as possible all these uh, ke ihe a na-akpọdu ya um, eh, ụgwọ a na-akwụcha ọ bụ levy levy bụ nke ndị ndị revenue revenue yes eh, to reduce the ka na-emu ka mara oyibo ha revenue anyị amana akwenyeghị ya mgbe nke anyị Mm. ị ma na tax ala Ta- tax ọ bụrụ mgbe anyị soyite esoyite na mgbe mbụ na-evu n'isi Ọ bụ eziokwu because mgbe a zụrụ ede ọbara ọnwa na ọmịihu ma awọ mmanụ ga mgba ka ga chụka ejiri evire n'isi ọ bụ ndị eziokwu tax bi ndị okomọgụ Ndị- ndị guzo ha n'ifu ọha ile na-akwụ tax mgbe mbụ okay but ana m aga kwe ọsọ ya gwa ya chụwa gbome mfe ha so so ụgwọ anyị si na ya chọrọ ka revenue alex afana ọ sị ka a na-achọ ka revenue gbadata very very very well so o nwere ka esi jee mee ọ ga-abụ ije ije next one ma now na ọ ga-adị ma computerized Ọ- like enwere m three eh, shops n'Enugu ha niile dị connected ekwuma iji ihe na ekwuma mbe ekwuma mbe ekwuma mbe na ọ reflect ya next year na ọ bịa dị easy m na-akwụ and ka anyị kwụrụ last year bụ anyị na-akwụ this year which means na o meghị increase so anyị na-ekele ndị gọọmenti for that one mana o nwere particular

ya bụ na-ahụ maka um, signage signage bụcha ya ihe a na-etiri um, signpost abi or signboard ehe so ha ebe ya na-ahụ maka ya so he's going to tell us mgbe ihe ị kwesịrị ime before na ị tie signpost or before na ị mado any advert na of- na shop gị Eh, ụdị standard ị kwesịrị ịrụ and then again ego ole ị kwesịrị ịkwụ so anyị ji akpọ egwu for one second or for two minutes or thereabout ee egwu anyị ji akpọ bụ dereju by nanib of sharon stormres ke ndị mmadụ ọ bụ na-ege m ntị na ka unu kwado mee ajụjụ unu ji ajụ ya but remember ọ bụrụ na ịjụgo ajụgo ka ị kwesịrị ime ha na akọ ọnụ na ịlaba because ihe anyị ji kpọtana ya na bụ ka ọ kọwaara anyị the meaning of enssaa enugu state structures for signage and advertisement agency ihe ha na-arụ gị nwa bụ onye nwere business na- na- na enugu state chọrọ iti signboard signpost or s- eh, signage ka ọ gwama gị gị ga-esi standard i ji eti ya ego ole i ji akwụ or ihe ị kwesịrị ime before na ị tie ya and then ebe ị kwesịrị itiri ya because there are places you should not erect any signboard or signage there ihe na-enyegodu m joy bụ na mgbe o bidoro ọrụ ya bụ this eh, honorable gentleman m na ya nọ na o vuru ụzọ kpochie nke niile dị n'ihu government house kpochie nke niile dị na roundabout government house kpochie nke niile dị na nza street in short and mgbe ọ na-ebido bụ nke ndị mmadụ menụ gọvanọ n'onwe ya gọvanọ ahụ ngwa ngwa kpọrọ ọ sị ya your excellency ị sị mụ rụọ m ọrụ a hafụ m ka m rụsie ya mgbe ahụ mara niwan ga-adịghị oyi gị wụ fear do not spare anyone but make sure you follow the law or the rule of law ma ị na-eme ya. so anyị laghachita azụ na mmemme the honorable gentleman anyị na ya nọ be introduce remember na program anyị echange mana ihe anyị na-emezi na bụ iji eme ka life dị na ndị be anyị easy anyị achọghị ka ndị mmadụ na-ata ahụhụ anyị na-ekwu maka marriage since eh, mụ ka nwere ihe ọ chọrọ ịgwa anyị because o nwere program ndị Enugu steeti em, all women in Enugu steeti nwere tomorrow n'Okpara square so ma mụ ka obi dee ka ọ mara ma o nwere ka ọ jụma gọvanọ ihe ọ na-eme ọ gwa m nke na-eme dọ na nke na-eme ga adịghị oyi then gwa m ihe o jijele mmanụ ya laghara ya anyị laghachita azụ anyị katara gị ọ bụ 92.5 Enugu's Dream FM onye pino pino keke ime

ya so obi gị dere jụụ atụla ụjọ chukwu mara o ji eme enugu 92.5 enugu's dream fm ebe anyị nọ na ya as i go by the name n to the a to the n i boi nani boi so am emezi introduce onye mụ na ya nọ i call him an honorable ikechukwu ezugwu ike you're welcome darụ Ehe, ị bụ onye ebe abụ m onye eha alụmọna na nsụka alụmọna na nsụka very good and um, eh, kedu position i ji na enugu state structures for signage and advertisement agency okay abụ m um, the general manager general manager ọ mụ na-achịkọta ihe anyị na-eme na the agency okay a na-akpọ gm yes okay so gịnị bụ ọrụ enugu state eh, structures for signage and advertisement agency na-arụ kedu ọrụ ọ na-arụ Ee, ọrụ anyị siri ike Okay. Aha, maka i siri jee kwu ọdọ onye na-akọwa ihe anyị na-arụ so na onye hụma anyị ọ mara ihe anyị na-arụ mara ihe anyị na-eme mara uru anyị bara Aha. ejensi anyị bụ ejensi e wefutere through the Enugu State Structures for Signage Advertisement Law 2016

So that means that we control structures. And when you talk about structures, you are talking about any platform. ọ bụrụ na ọ bụ ụlọ gị bụ iwere memezie advert platform we come in if you use your car for people that have transit advert we come in ịbịazie tinyezie na your shop it is also structure for advertisement and outdoor advertisement so before anyị enwee this agency before now a na-abịa nwee ọgbaaghara ị ghọtago maka na 1999 constitution sị na ọ bụ ndị local gọọmenti ka ọ dịara inweta revenue from outdoor advertising but the same 1999 constitution sịkwada na ọ bụ the state nwe the structures ministry of environment controls the structure for the state so a bịazie a ga na-azọ na-azọ Okay. ndị local gọọmenti ga-asị na ọ bụ ihe ruru ha it is their own ndị steeti sị okay you are in charge of revenue but structure kwana ihe e gwuru n'ala is our own so in its wisdom the enugu state government through the state house of assembly

When you want to put out your signage or your billboard and all that, it's pure my sales. O ji eme ka more people buy ya. Yes. So na mkpu a na-eti eh, na ọ bụ ụmụ ogbenye na ọ bụghị ụmụ ogbenye na ọ bụ nka na ọ bụ nka. Uh-uh. When you put signage, you want sales advantage. You want marketing advantage. You want to maximize Now- your sales. Yeah. Having said that, before the agency

ọ bụrụ na a kwụta ụgwọ na rate ka e mee ka ọ gbadata a kwụta ụgwọ local government unu were 60 percent ka anyị were 40 are you getting the point so the state hands off local government hands off let us have a common agency that will take care of all this and also let us make the fees very very affordable and reasonable and you find out that ndị na-ahụ ị hụ onye na-eje ọrụ for ENSSAA ụfọdụ sị a na-abịa ịna anyị ego na a na-abịa ime nka na a na-abịa ime nka but ha anaghị echeta na mgbe a sị na e nwere lockdown many people dị lockdown gbachikwa onwe gị n'ụzọ ị maghị ihe na-eme outside ọ bụ during that lockdown bụ ọ bụrụ na ọ bụghị na anyị nọ adịghị m asị na anyị bụ Chukwu o, but ọ bụrụ na ọ bụghị na anyị nọ a ga-enwe one or two problems ọkwa na Aba during the lockdown ka minyi zoro billboard daa gbue mmadụ two yes i saw it Merụọ ndị mmadụ eshi. then ndị Enugu ụlọ a- o pekata mpe two billboards unipole billboard the very big ones fell we met one signage signboard ị ma ndị a na-evu ọkụ yeah with with uh, Then, uh, electricity, the yeah, everything there. Uh-huh. That one fell. The wire entered inside the gutter ma ndị mmadụ nọ inside e kwuru ndị mmadụ nọ inside na a nọ lockdown but that period a nọ lockdown o nweghị anybody anyị nara ten kobo sị na ọ bụ rate because his excellency achọghị ihe e ji emekpa ndị mmadụ eshi ọ chọghị ka ọ bụrụ na a sị "Hey, na a na-ana ego na a na-eme nka na a na-eme nka but ne

de na ego ndị mmadụ na-akwụ ọ bụ dịka na ebe ịkwụ ụgwọ the law Enugu State eh, signage eh, law dị very very clear first bụ na i je-edebagodo application form Very good. Now you, you are telling us what you have to do, what you must do before you can erect any billboard Exactly. or do any advert. Yes. Okay. Aha, because na ekwugo m da na e nwere ndị na-acontrol ya

it is not about ego ego ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ nka n'ezie bụ anyị need the information we want to know how many signage which type do we have in the state government offices government uh, uh, agencies all of them are supposed to register their signage it is not whether you're going to pay or you're not the law did not exempt any government office Once you have a system, every signage owner, every billboard owner must obtain an application form with 5,000. Do you understand? So, ọ bụrụzie na e nye i weta that application form, you fill out the application, complete it. Ebe ahụ ka ị ga-agwazi anyị ebe ị nọ, gwa anyị eh, ụdị signboard i nwere gwa anyị the the measurement and all that for ndị bụ signage ndị obere a na-edobecha na shop and all those things anyị lee anya from ihe i dere anyị ewere ka i siri jee dee Okay. na ọ ha like this, na ọ ha like that. We accept. We now go to the law and check how much i kwesịrị ịkwụ based on size, location, and sị gị i kwesịrị ịkwụ bụ 5,000.

ọ bụzie na i kwụzie nke ahụ no local gọọmenti ji abịa ana gị ego okay no steeti gọọmenti steeti so gọọmenti just one One. na eh, na Mkpọkịtị eh, C to C Plaza mgbe like some years ago anyị na-akwụcha three Oh, as in not less o nwere nke o nwere ndị nwanne bịa one day some old men ha eji moto bịa na nke my wife nọrọ

I said, are you not neighbor? I said, yes. They walked up, they walked out of the, the salon immediately. Yeah. So m chọpụtara ndị a bụ so by the time they uh, asị ka m make call, do you understand? Ndị a baa moto drive off. So Yeah. na-ajụ asị m na otu a ka e si ana ndị mmadụ ego that day and ever since that day na akwala mene that uh, plaza. So now na onye akwụmara ụgwọ ihe a, I know why I'm asking this question. Once you have paid once,

for signage maka o nwere mgbe ị na-anụkata ndị mmadụ a na-asị "Eh, ndị anyị bụ ndị dị poor ekwesịghị na-asị mmadụ akwụzịla ụgwọ na mmadụ akwụzịla ụgwọ sị okay mmadụ akwụzịla ụgwọ everybody nọrụzie ndị eke gọọmenti ji esijere ihe narị It's true. mgbe ị nọ n'ụlọ na-alụ ọkụrụ dam gị na-eku ụra ị fụta n'ụtụtụ ewumeshi na road o nwere ndị nọ outside arụ ọrụ o nwe ndị na-azacha O nwere ndị ndị clean na-azacha team. street. o nwe ndị Ọhọ. na-eme nke osisi daa na o nwere ndị na-eje ekpofue yes o nwe ndị na-asacha irure Exactly. ehe, yes so ihe ahụ niile bụ ihe gọọmenti na anyị niile abịa ma ebe- nwebe skuulu nke anyị nwee ma ụlọ ọgwụ nwee ma road so ọ bụ mmụrụ ime ego a a na-enwetacha ebe gọọmenti ji ejije eme ka ọ dịrọ but na ị kwụrụ anụ ofu ahụ na aha gị ga-adị n'akwụkwọ na ọ bụghị echile a sị na ị kwụdoghị ma ọ bụ na ị kwụrụ nke a anyị nwere data bank na ị kwụma ọ bụ na ọ bụ ebe ọ bụ i nwere ị kwụma ebe ọ i register ebe ahụ na ebe ahụ ga-adị for you Aha. o nwezi onye ọzọ chọrọ iti near your own

people will this this and that so People no don want yeah. All right. So uh, and this na whether ma ị bụ politician, ma ị bụ onye ụka, ma ị bụ onye ọgọ mmụọ, na o nweghị onye nwere immunity na ihe gbasara. mba Ehe. Because ka e kwuru sị ka bụ ihe kpofuche ndị ala dị n'ihu government house.